Апэрэ пшӏэ къытэплъыхэрэмэ ягурыдгъэӏонэу пае Шорэ Гасан хэт? Та чылэм укъыщыхъугъ, та унагъуэм ущыщ, сыт ӏуэфэ пшӏэрэ? Сэ къысфэпӏуатэмэ, си гуапэ. Дэгъуэ уи пщыхьэщхьэ фӏыуэ, Илмаз, уэри къыдэплъ псоми, сэ си цӏэр Гасан Шорэ, Джолан сыщыщ, къуажэу сызыщыщыр Джуезэ, Джуезэм сыкъыщыхъуа, мин илъэс минрэ щибгъурэ хыщӏрэ блым журтым дыкърахури, Дамаск дыкъэкӏуэри, Дамаск си еджэн иризгъэкъуа, университетыр Дамаскым щызухри, итӏанэ нэмыцэм сыкӏуэри докторар Сыухри, къэзгъэзэжри, Хьэлэб илъэс тӏощӏ нэхъи нэхъыбэрэ джам Хьэлэб университетым щезгъэджа. А итӏанэ илъэс минитӏрэ пщӏырэм Дамаск къэзгъэзэжри, абы лъандэрэ джыри нэс доценту Дамаскус университетым сыщолажэ. Илъэсищрэ ныкъуэрэ хъуауэ, илъэсищрэ ныкъуэрэ мэхъуауэ Сирием и Адыгэ Хасэм сыкъыхахауэ сритхьэмадэ, къулыкъуу зесхьэр си къулыкъу, си университетым щызогъаджэ, абы и гъусэу Адыгэ Хасэм и ӏуэхур зыдохьэ.
Машалла, тхьэуегъэпсэу Гасан, нычэпэ укъызэрихьагъэмкӏэ джыри зэ тхьэуегъэпсэу осэӏо, апэрапшӏэ Сурием дэс адыгэ пстэуми

Япэ дыдэу ди Хасэм къыбгъэдэкӏыу сэлам гуапэ зэпстоуми къывызох, дызылъагъуми, дызэхэзыхми. Сирием кӏуэ зэрыфлъагъуми, электрикри хъуӏым, джыри хъуаӏым. Илъэс пщыкӏуищ хъуауэ зауэ-банэм дыхэт. Джыр нэс джы нэхъ ӏей мэхъу, нэхъ ӏей хъуа. Мыпхуэдиз илъэсым гугъу дыхэт адыгэ быным и закъуэӏым, Сирием ис цӏыхум зэпстоми мы зауэ-банэм дыхэта. Джыркӏэ джы дызнэсам джы хаос жыпӏэмэ мы япэу тесам мы хэгъуэгур зэхикъутэри, мыпхуэдизыр зэхиукӏыхьри щӏэпхъуэжа дыкъызэхина мы къытехьахэм макъ дахэ къагъэӏу, тхьэм жиӏэмэ а макъыу къагъэӏур ягъэзэщӏэн, Сирием ис адыгэр вакъэзэв дит, джыркӏэ вакъэзэв дит, мыпхуэдиз илъэсым зэрыжысӏауэ зауэ-банэм дыхэт, псэукӏэр къин, ди псэукӏэр къин. Адыгэр дытхьэмыскӏэ игъащӏэми, дызэрыпсор а мыхьэш, мыхьэш сщӏам, къыбгурыӏуэмэ мыхьэш, жысӏэмэ мыхьэшу мазакӏэм дахым абыкӏэ иропсо. Дунейр лъапӏэ хъуа мыхьэшу дахыр тхьэмахуэ яхурикъукъым, кӏуэ зи бын икӏам тӏэкӏу къыхурегъэхьри абы, абыкӏэ тӏэкӏу иропсо. бын зи бын имыкӏам, бын зимыӏэм икӏауэ ӏуэхушхуэ дыхэт, иджы нэхъ ӏей дыхъуа, иджы мы лъэхъанэм мы къэралыр къызэтеувэжыху зы зэман тӏэкӏуи ихьынкӏэ согугъэ сэ, абы дынэсыху а хэгъуэгур къызэтеувэжыху мы каусым дыхэт, тщӏэнури тщӏэӏым. Фыкъытхуелъэӏу, Тхьэм гущӏэгъу къытхуищӏыну фыкъыдэӏэпыкъун жыфӏэмэ, дэ джы джыркӏэ джы ди щыщӏагъэр ахъшэ тӏэкӏу, парэ тӏэкӏу фыугъуейуэ къытхуевгъэхьмэ, мы цӏыхухэм дадэӏэпыкъуну дэ хасэм ахъшэ диӏэӏым, ахъшэ дызэрыпсор мы жылэм кърахьылӏэра, ара дызэрыпсор,

пщэдей щегъэжьауэ зэкӏэри и ӏуэхум игъэзэжыну апхуэдэу унафэ къыдакӏа, мы щӏэуэ къытехьахэм унафэ къыдагъэкӏа зэкӏэри и ӏуэхум екӏуэлӏэжыну, мы къэралыр япэу зэрыщытам хуэдэу дэтхэнэ зыр и ӏуэхум игъэзэжыну пщэдей и унапкъэ зэпстори дылэжьэжыну ара?

Итӏанэ Шам, сыт фэдиз адыгэ дэс? Сурием Адыгэ Хасэ тхьапшэ итыр? Хасэхэр контакт зэдышъуиӏэ?
Адыгэу Сурием исыр къо статистик диӏэӏым официелу. Зыми къыбжиӏэфынуӏым дауэдизми бжыгъэу исыр Зэрыдгугъэмкӏэ джы мин щэныкъуэ хуэдиз къинэжа, мин щэныкъуэм тӏэкӏу йохъу, тӏэкӏу щощӏэ сщӏэӏым. Апхуэдизу тфӏощӏ, къытфӏощӏ, ауэ зэрыжысӏауэ официелу статистик диӏэӏым. Мы илъэс пщыкӏутӏым ди щӏалэгъуалэрэ ди цӏыхурэ зы гупи икӏыжа, фи дейкӏэ Туркым къэкӏуа, Овропэ кӏуа,

къудамэ Къудсеем, зы къудамэ Мэрдж Султӏан, зы къудамэ Кысуэм. Итӏанэ мэктэб жыдоӏэри, ари Хасэм нэхъи нэхъ мащӏэу кӏуэ адыгэхэр здэщыпсэум апхуэдэ мыстхэр ӏутхауэ, къудамэм нэхъи нэхъ тӏэкӏу нэхъ мащӏэу, апхуэдэуи тӏу диӏэ, Дэ дызэпха зэпстори, а къудамэхэр зэпстори дэ къыдэпха мэркэзым, Дамаск дэт хасэм зэкӏэми къыдэпхахэ, я закъуэу щытӏым, фэ фи дей хуэдэу зэкӏэри дызэпха дэ, дызэлъоӏэс, дызэлъэӏэсын хуей, абы дэ унафэу тщӏэр зэкӏэми ягъэзащӏэ, дызэгъусэу зэпстори дызэдолажэ.

я хъыбарыр ахэми я цӏыхум я ужь ит. Мыхэр мы къудамэр щыӏуахын щӏэхъуар, абы адыгэ дэсу, адыгэ жылэ дэсу абы я ӏуэху еплъыну, зыхуейр лъагъэӏэсыну апхуэдэу гъэӏауэ къудамэхэр ӏуахауэ апхуэдэу зэрыӏуахын хъуар, абы дэсхэр Хьэлэб дэсыр, Хьумыс дэсыр дэтхэнэ зым и цӏыхум, и цӏыху хасэм хэтхэм я ӏуэху зэрахуэ, дызэпыщӏа махуэ къэси дызэдопсалъэ джым, лъэхъанэм. Сыт хъуми хъыбар къыднагъэс, дэри зыгуэрэ хъыбар ядгъэсын хъумэ, дадопсалъэ, зэрыжысӏауэ зэпстори

Къырекӏуэкӏыгъэ бырсырым е уӏэгъэ, е хэкӏуэдэгъэ тилъэпкъэгъу яхэта? Тхьэм и шыкур яхэтэп. Ауэ хэкӏуэдагъэ хэкӏуэдагъэ яхэт, хэкӏуэдагъэ хэкӏуэдагъэхэм Алахьым рэхьмэт лъапӏэ къарит, джэнэт ӏыхьыл ищӏ, хэкӏуэда. Ауэ адыгэ, дэ ди адыгэ зыри уӏаӏым, зыри хэкӏуэдаӏым, Джы хъыбар къыднэсаӏэм дэ зыгуэрэ хэкӏуэдауэ мы бырсыру хъуам Тхьэм и шыкур, бырсыру хъуар мис электрикыр паупщӏа. Амэ сыболъагъу, ара? Сыболъагъу. Ей, батарейкӏэ догъэлажьэ, батарей.
Ей, хэкӏуэда, джыр нэс хъыбар къыднэсаӏэм хэкӏуэдауэ Тхьэм

Апхуэдизу яхэвгъэкӏуэдар, яхэвгъэкӏуэтар, я зэдэӏэпыкъуар, зэкӏэ я хъыбар абы къыднэст, абы щхьа пщӏэшхуэ, пщӏэшхуэ къыфхудощӏ, къыфтенаӏым, джыри къыфтенэнӏым, Тхьэм жиӏэмэ. Нтӏэ, адыгэ сэ япэ дыдэу ар сщыгъупща жысӏэну, зэкӏэ къыдэпсэлъа псоми, ягу къытхуэныкъуу, къытхуигъапэу,

Фи де Сирием къикӏыжахэм зы хасэ ящӏауэ Муӏмин жаӏэри, ари къызэпсэлъа нобэ зы щӏалэ гуэрэ, ари Кафед, Кафед жиӏа Кафедым хэту, сыт и цӏэр, уэ стхауэ сиӏэ и цӏэр, ари къэпсэлъа, Еуропэ исхэри къэпсэлъа, зэкӏэми къатенаӏым, зэкӏэми Сыт фызыхуейр, таурэ дыкъывдэӏэпыкъун, жаӏэри къызэпсэлъа. Ауэ къыщызэпсалъэм, мы ӏуэхур хуежьа къудейуэ, дэри тщӏэнур дымыщӏу, Хьэлэб щыхуежьэм, Хьэлэб и дей къыщыувын дыгугъэри, дэ мыбыкӏэ ди тхьэмадэхэр едгъэблагъэри, Хасэм зэхуэс тщӏри, унафэ тӏэтат, унафэ къыдэдгъэкӏат. Мы Хьэлэб къикӏыу адыгэ унагъуэ Нэгъуэщӏ къэрал, нэгъуэщӏ къалэ кӏуахэм дадэӏэпыкъуэну, яхуэтщӏэфыр яхуэтщӏэну, къикӏахэр Хьэлэб къикӏыу Хьэмэ къэкӏуа, Хьумыс къэкӏуа, Шам къэкӏуахэм кӏуэ япэрей махуитӏ щым, плӏым я благъэхэм и де екӏуалӏэри, мыр ӏуэхур кӏыхьлӏыхь хъумэ, мыхэм таурэ дадэӏэпыкъуну жытӏэри, унафэ тщӏыну дызэхуэса, мы мазэм и хым, мы мазэм и хым дызэхуэса, дызэхуэса нэужь, итӏанэрей махуэм Хьэмэ къэсахэ, Хьэмэ къикӏри Хьумыс къэсахэ махуитӏ щым, Дамаск къэсри, къэралыр зэкӏэри яубыда мы щӏэуэ къытехьахэм. Ара хъуар. Тщӏэтэм апщыгъуэм ди щхьэ кърикӏуэу, иджы белы хъуа, беян хъуа ӏуэхур къызэрекӏуэкӏыр иджы хьукмэтыщӏэ диӏэ хъуну мыщӏэуэ зыубыдахэм зэрыжысӏауэ макъ дахэ къагъэӏу Тхьэм жиӏэмэ ягъэзэщӏэн дыщогугъ нэхъыфӏ хъуну. Ауэ иджыри зэ жызоӏэ, мы къэралыр зэтеувэжыху зы зэман ихьыну, мазищ, мазих илъэс сщӏэӏым. Тхьэм жиӏэмэ, куэдышэ ихьынӏым. Мыр къытеувэжыху. Ара ди хьэлыр къывжесӏа? Фыкъыддэӏэпыкъунумэ, джа джы псынщӏу зы тӏэкӏу зэрыжызу къыхэвдзмэ, зыгуэрэ мыст къытхуевгъэхьыфмэ, хасэм къытхуевгъэхьмэ. Нэгъуэщӏ цӏыху кърагъэхьым дэ ди ӏуэху хэлъӏым, дэ хасэм кърахьылӏэра, хасэм къакӏуэра жылэм дызэрыдэӏэпыкъунур. Зы гупым жаӏэ, Хуэсакъ хасэм хуевмыгъэхь, хасэм ахъшэ худогъэхьри цӏыхум иратым, жаӏэри, апхуэдэ макъхэри зэхэтха, кӏуэ. Апхуэдэ макъ къэзгъэӏум жыдоӏэ дэ. Хасэм кърахьылӏэ ахъшэр дэ гъуэгу захуэ, гъуэгу тэмам, гъуэгу нэху тыдогъэувэри, ар зылъэӏэсын хуейм лъыдогъэӏэс. Апхуэдэ дызэрылажьэр мыпхуэдиз илъэсым, сыт кърахьэлӏэми хасэм, сыт къытхуэкӏуэми хасэм, шхын хъун, парэ хъун, ахъшэ хъун, тэмэму зэкӏэм зэращӏэм хуэдэу къыддэӏэпыкъуми, къытхуезгъэхьами ар ещӏэ, дэ къыдехьэкӏ, къынехьэкӏ диӏэӏым. Хасэм къекӏуалӏэ парэр тэмэму жылэм зэпстоми ящӏу цӏэхэри дотхри апхуэдэу догуэш. Апхуэдэ макъ къэӏухэм, апхуэдэ макъ къэӏухэми къыщӏэӏури тщӏэӏым, кӏуэ цӏыхухэр

хъуа иджы нэхъ тынш хъуа, къагъэзэжыфын хъуа, къэзгъэзэжынхэм и макъхэр къагъэӏу, къагъэзэжыну мыпхуэдиз илъэсым икӏауэ Сириер тэнэ кӏуами, и къэрал къыщыхъуа, мыбы щеджа зы гуп икӏахэм къагъэзэжыну фӏегъуэ, кӏуэ зиярэту къагъэзэжынуми къагъэзэжыну тӏэкӏу ӏуэхухэр зэхэкӏыжхэмэ, абы хуэдэ макъхэр къу къэкӏуэну я нет. Япэу къэкӏуэф хэтэӏым. Итӏанэ япэу, япэу ахъши уигу къокӏыж дэ, мы щӏыр щыхъейм илъэс минитӏрэ тӏощӏрэ тӏумрэ щыхъейм мы дунейр фэ фи декӏи щыхъея, дэ ди декӏи Хьэлэби щыхъея, ахъшэ къезгъэхьыну куэдым кърагъэхьыну кърагъэхьыфтэӏым, хъунутэӏым къебгъэхь. Абыкӏэ ӏуэхушхуэ дыхэтыт, иджы иджы щхьэхуит дыхъуа, узыхуеймкӏэ, къыхуейми доллар къебгъэхьыну, ухуейми йоро къебгъэхьыну, ухуейми турк турк ахъшэ узыхуейр къебгъэхьыну, ари мы щӏэуэ къытеувахэми я фӏыщӏагъэ, иджы тӏэкӏу нэхъ дыхуит дыхъуа.

март ящэнэрей мазэм щегъэжауэ хьукумэт адыгэбзэкӏэ хьукумэт адыгэбзэкӏэ къызэрыжысӏэну сщӏэӏым хьукумэт муакъэт муакъэт къыбгурыӏуэрэ къызгуроӏуэ муакъэту трагъэувэну абы ӏуэху куэд зэригъэ ӏуэху куэд ищӏэну и пщэдыкъ дэлъ Абы хьукумэт, интихъабат, демократик, дустур сэ сщӏэ сщӏэӏым, ахэр адыгэбзэкӏэ къыбжесӏэну къыбгурыӏуэмэ сщӏэӏым. Апхуэдизыр я пшэ дэлъ, апхуэдизым абы зэман джыри ихьыну дыщогугъ. Япэу дызэрыщытам хуэдэу, япэу, япэу гугъу дыхэтыт.

зэуэзэпсу хъуа, псынщӏу хъуа, езыхэми тщӏэӏым загъэхьэзырамэ, абы за зыхуагъэхьэзырамэ тщӏэӏым. Кӏуэ, езыхэр джы зыхуейр мы япэу дэтхэнэ зым и къалэным игъэзэжыну, дэтхэнэ зым и къалэн и ӏуэху зэрихуэну, игъэзэщӏэну ара, апэ дыдэу. Итӏанэ политик ӏуэхум езыхэм я ӏуэху абы дэ хэтщӏыкӏ щыӏэӏым, ара жаӏэр, мы къэкӏуэрей илъэсым и ящэнэрей мазэм щегъэжауэ хьукумэт интикъали ящӏынси, абы ӏуэхур зэригъэзэхуэну абы тхьэмадэ хахыну, дустурыр щӏэуэ ягъэтӏылъыну

Зыгуэрыр къыпызгъэхъуэжыну езым хуит сыпщӏмэ. Еблэгъ, еблэгъ, еблэгъ.
Дэ цӏыху, адыгэ цӏыху, дэтхэнэ цӏыхум и закъуэу мы хэгъуэгум дыхуэлэжа, дакъыхэлыдыкӏыу, ди цӏэ дахэу жадгъэӏэу дылэжьа дэтхэнэ зым и къалэным. Ара дызэрапӏар, ара ди адыгагъэр, ара ди хабзэр, ди бзыпкъэр ара. Ауэ дэ хасэмкӏэ, хасэмкӏэ Мыбыхэм дателъэщӏыхьурэ, даубзурэ икӏи дащышынурэ дадызекӏуа Хасэр къэтхъумэным щхьа, ди лъэпкъым ди файдэ ятхыным щхьа. Ара дызэрылэжьар, ара си цӏыхухэм губгъэн къытхурамыгъэлъагъу, мыбы куэд, куэд къэнэхьэт димыӏэу загъуэрэ зыгуэрхэри тщӏахэ, амэ зыхуэтщӏар Хасэм цӏыху адыгэ цӏыхум Хасэр къэтхъумэну, ди адыгэ цӏыху ди файдэ едгъэхыну. Апхуэдэу дымыщӏатэмэ, хъунутэкъым. Мыбы уэ хьукумэтым уепха, хьукумэтым и хабзэм тету узекӏуэну, абы унафэ къыдигъэкӏхэр бгъэзэщӏэну, уэ ар ухуиткъым. Апхуэдэу ахэм дахэта. Дателъэщӏыхьт, дателъэщӏыхьт, ауэ а жаӏэ псори дигу ирихьтэкъым икӏи дыхуейтэкъым икӏи. Сыт тщӏэнур? Цӏыхуу, цӏыхуу дэтхэнэ зым и къалэн, Игъэзэщӏа, ди цӏэ дахэу ядгъэӏа, иджы мы хьукумэтыщӏу къытехьами Тхьэм жиӏэмэ, ди цӏэ дахэу жедгъэӏэну, япэу дызэрылэжьам хуэдэу дылэжьэну, ди къалэн дгъэзэщӏэну, Адыгэ Хасэмкӏэ, адыгэхэмкӏэ нэхъыфӏ хъуну дыщогугъ джыри зэ, джыри зэ, Тхьэм жиӏэмэ.

Тыдэрэ къэралыгъуэр арми, тыдэрэ лъэпкъыр арми, апэ зэгупшысэрэр ежьри икӏыгу, и лъэпкъ, и щхьэ и фейдэр ары. Арызы, тэ адыгэхэр, дунейр мы фэдэ бырсырым хэты зыхъукӏэ. Хэтрэ цӏыфыр арми, хасэми, дуней адыгэхэмэ зафэсэгъазэ. Лъэпкъым и цӏэкӏэ утыгум къихьэу,

Мис иджы хьукмэтыщу къыщытехьам дыщышынэкъым, дигъэшынэкъым. Япэу Туркым щыӏэ адыгэм, Адыгэ Хасэхэм, Иорданием щыӏэ Адыгэ Хасэм контакт ядэщӏыфтэкъым, апхуэдизу дагъэшынэти. Иджы фэри контакт Тхьэм жиӏэмэ къыфдэтщӏын, Иорданием щыӏэми контакт Тхьэм жиӏэмэ дэтщӏын, дэнэ щыӏэми Хасэм Тхьэм жиӏэмэ контакт

Мы адыгэ игъащӏэми адыгэ Сирием ис адыгэр хокӏуадэ мыхуэдэ зауэхэм. Плӏыщӏрэ ирэ гъэм щегъэжауэ джыр нэс адыгэ мащӏэ хэкӏуэдаӏым мы зауэ къекӏуэкӏахэм Сирием. Иджы мис мы ди адыгэ щӏалэ куэд хьэпсым, Сэйднае, дэнэ хьэпсу щыӏэхэми куэди хэкӏуэда. Ахэми, ахэми рэхьмэт лъапӏэ Тхьэм къарит.
Амин. Абы
я унагъуэхэм, я ӏыхьылхэм захузогъазэ Тхьэм рэхьмэт лъапӏэ къарит фи бынхэм яжызоӏэри. Ари адыгэм ди насыпыншэуэ Сирием исхэмкӏэ ахэми яхызобжэри, Тхьэм рэхьмэт лъапӏэ къарит. Зыгуэрэ упщӏэ, зыгуэрэ упщӏэ щыӏэмэ, зыгуэрэ мыстынумэ, зыгуэрэ тщыгъупщамэ, сэ схьэзыр джэуап естын.
Дэгъу, сэ сэӏопӏэ, арапыбзэ къятхыхэзы нахьыбэрэ кӏо тыркубзэрэ, инджылызыбзэрэ заурэхэмэ адыгабзэ къэзытхыхэрэми

фӏыуэ дызэрылъагъуну, пщӏэ зэхуэтщӏэжу куэдыщи къинэжаӏым Сирием. Мы зыхуейм и щхьэ къихьу зытххэм, сэ зыгуэрхэми соджэ мы къатхэм. Мыхэм, мыхэм яужь дивгъэкӏи, нэхъ купщӏэм зыхуэдгъазэ мэнэхъыфӏ. Мы Сирием ис адыгэ тӏэкӏур дызэкъуэту фӏыуэ дызэрылъагъуу Мы Адыгэ Хасэ, ди Адыгэ Хасэу мы къытхуагъэфэщар къэтхъумэу, ди Адыгэ Хасэм декӏуалӏэу, ди хабзэ, ди бзэ, ди тхыдэ щыдмыгъэгъупшу ар къэтхъумэу куэдрэ дыпсэуну Тхьэм фыкъытхуелъэӏу. Адыгэ диаспорэм щыӏэхэ тэнэкӏэ щыӏэми захузогъазэри яжызоӏэ, Тхьэ фигъэпсэу къыфтенаӏым, сэ си щхьэкӏэ зыми жесӏаӏым джыр нэс Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ сызэрыхъурэ, мыр ди нукъсан, мыр тщыщӏыгъуу диӏэ жытӏу къытхурамыгъэхьауэ. CRO-ми, Дунейпсо Адыгэ Хасэми, Туркым щыӏэ адыгэми, Адыгейм щыӏэми, Орупэ ис щӏалэгъуалэ адыгэ, адыгэлъ ящӏэту сыт щыгъуэ далъэӏуами, сыт щыгъуэ датеуами дамыгъэукӏытэжу къыддэӏэпыкъуа. Апхуэдэу адыгэу дуней пстэум тетыр адыгэ дызэкъуэту, фӏыуэ дызэрылъагъуу Тхьэм куэдрэ дигъэпсэу. Ара яжесӏэну сызыхуейр.

Тэ ахэмэ Елмыз мы къэупщӏэхэра мы къэупщӏэхэм яжесӏэну сызыхуейр, дэ Адыгэ Хасэм мыпхуэдэ ӏуэхум ди ӏуэху хэтлъхьэ хъунутэкъым, дыщӏэупщӏэ хъунутэкъым. Абы щхьэи мы хьэпсым щӏэсахэм я ӏуэхур дэ зэдгъэзэхуакъым икӏи декӏуэлӏакъым, хъунутэкъым декӏуалӏэ. Иджыркӏэ декӏуалӏэ хъуну, дыщӏэупщӏэ хъуну, Тхьэм жиӏэмэ, ди ӏэ къикӏ, упщӏэ щыӏэмэ, иужь дихьэнси, упщӏэм джэуап хуэдгъуэтмэ, джэуабыр янэдгъэсыжын, Тхьэм жиӏэмэ. Губгъэн къытхурамылъагъу зи щӏалэ хэкӏуэдам, зи щӏалэ хэкӏуэда лӏа-мылӏа псэу

Мы зулумлыкъым яфэщымыӏэу модрэхэмкӏэ кӏуэи, ахэмэ я гъусэу зыгуэрэ яӏуамэ, зыгуэрэ мыстыгъэмэ, а яубытыгъэхэм ахэри хьэпсым илӏыхьагъэри щыӏ, яукӏыгъи щыӏ, зулуми ятелъыгъ. Ахэмэ зыфасӏорэ сэ ахэр а Тхьэм рэхьмэт лъапӏэ къарит зыфасӏорэ.
Дэгъу.

Дэ Хэкум дашэжмэ дгъэзэжыну жаӏэу апхуэдэхэр макъ къэӏуа. Абыи дыщӏэупщӏа ахэр илъэситӏ ипэ. Иджы унагъуищэм зы гуп икӏа, зы гуп къинэжа ахэр зэрыжаӏэу апдейт тщӏын хуей, ахэм дыролажэ. Дунейпсо Адыгэ Хасэми ди макъ дгъэӏуа, ахэми дагъэгугъа, ауэ мы ӏуэхур сэ пэжыр жысӏэн, зэгупсысыр жысӏэн, мы ӏуэхур ӏэщӏэхӏым, нобэ-нджэбэкӏэ хэкум зыгъэзэжыну, мыпхуэдэу гуп-гупу зыгъэзэжынум ирилэжэн хуей, итӏанэ мы ӏуэхум дрилэжэнумэ, губзыгъагъэ тхэлъу дрилэжэн хуей, Жыпӏэкӏэ икъукъым ущрилажьэм и дей угубзыгъэн хуей, губзыгъагъэ пхэлъу абы урилэжьэн хуей. Абы дрилэжьэн ди нет икӏи дрипсэлъа. Ди ӏэ къикӏыр Тхьэм жиӏэмэ тщӏэну сэ зыхужысӏэр джы мыдэ, нэр мы унагъуэ, унагъуищэр кӏуэжыну жаӏа. Хэку Кумкӏэ хэт ашэумэ, джыри зэ даупщӏыжын хуей, хэт кӏуэжынур, хэт мыкӏуэжынур, зы гуп кӏуэжыну къыщӏэкӏын, зы гупи мыбы къинэну къыщӏэкӏын, ахэр беян хъун хуей, белы хъун хуей. Итӏанэ мы кӏуэжыну траубыдар фытшэжыну жаӏэу Хэкумкӏэ макъ къагъэӏумэ, иджы мы ди хьукмэтыщӏэм игъэкӏуэжыну? Ари зы упщӏу и джэуабыр тщӏэӏым, мы ӏуэхур Хасэм и закъуэ и ӏуэхуӏым, мыр къэрал ӏуэху, араси мыбы нобэ нджэбэкӏэ мы ӏуэхур зэфӏэкӏынуӏым, иужь дитыну дэ пӏалъэ ядот, зэрыдгъэкӏуэтэнум яужь дитыну пӏалъэ ядот икӏи дрипсэлъа макъи дгъэӏуа Тхьэм жиӏэмэ дрилэжьэну, драгъэлажьэмэ дрилэжьэну Тхьэм жиӏэмэ. Догупсыс а ӏуэхум зэрыжысӏауэ иджыри зэ къытезгъэзэжыну, мыбы губзыгъагъэ пхэлъу мы ӏуэхум урилэжьэн хуей. Мыр Хасэм и закъуэу и ӏуэхукъым, Мыр къэрал ӏуэху, хасэм нэхъи нэхъ ин, хасэм ищӏэн хуейр тщӏэн Тхьэм жиӏэмэ, адрейр къэрал ӏуэхуси, Тхьэм жиӏэмэ зэфӏэкӏын, модэкӏэ Хэкум исхэми, си гугъэм сэ къатенэнӏым, мы Сирием къихъухьар ялъэгъуа, мы гьэзабу ттелъар ялъэгъуа, мыбы икӏыжу Хэкужьым кӏуэжынум

Сэ Хасэм и цӏэкӏэ сыкъэгушыӏэ.
Дэгъу дэт, дэгъу дэт. Хасэм, Хасэм хэтэу ӏуэф къыждэзышӏэрэ унэшъуэшӏэ купэу хэтми къыждэлажэрэ, къыждэмылажэрэ, пстэуми сэлам фабэ, сэлам гуапэ ятэхым. Тхьэуегъэпсэу.
Зи унагъуэм фэдэ тишы, тишипхъу, тятэшым, тянэшым и къуэм фэдэ зи унагъуэм хыжыщ. Ди гуи, ди пси, ди щхьи къышфэгъэзагъ. Зэкӏэ чэшым мафи дыкъыхуегупшысыр. Фи закъуэ лъэпкъышхуэ къышкъуэт. Арызы, шыри гушхуэн фай. Адыгэ лъэпкъыр Америкэм щегъэжауэ, Кавказым, Тыркум, Джуртым,

Дуней цӏыху пстори пхуэгъэразыныр къин дыдэ. Араси дэ джыр нэс ди ӏэ къикӏыр тщӏа, гурэ псэрэкӏэ хасэм дыхуэлэжа, лъэпкъым дыхуэлэжа, мыбдейм тӏэкӏу ныкъуагъуэ иӏэми, тӏэкӏу мыбдейм мыстами, къытхурагъэгъу, лъэпкъым дыхуэлэжа, дэ дэ дыхуиту лъэпкъым дыхуэлэжа зыми мэджбур димыщӏу лъэпкъым дыхуэлэжаси, дэ дырахьэт дигукӏэ ди псэкӏэ, ди ӏэ къикӏын къызэрымынар, къытхуэмыразыр сыт етщӏэн, къытхуэразым, Тхьэм разы ищӏ, дэ Хасэм дыте, игъащӏэми дэ дытетыну, дэ нэгъуэщӏ къэкӏуэну, Дяпэкӏи хасэр зы гупым зэрахьа джыдэр нэгъуэщӏ къакӏуэми хасэ зэрихьэну ара къытхурагъэгъу дыкъэзыубхэм, дэ яхудогъэгъу, езыхэм къытхуагъэгъу, къытхурагъэгъу узыхуей пстори яхуэдымщӏыфамэ, езыхэр къытехьэмэ, Тхьэм жиӏэмэ, адыгэм зыхуей пстор хуащӏэн. Ара яжесӏэну сызыхуейр.

Уэ узэрыхуейм хуэдэу, уэ узэрыхуейм хуэдэу сэ лъэпкъым схуэмылэжамэ, абы къикӏыр сэ лъэпкъым схуэмылэжауэ ара? Уэ къулыкъур щыбубыдым дей, итӏанэ узэрыхуейм хуэдэу хуэлажьэ. Зэ пстори, мы къап, мы, мы, мы псалъэ, псалъэ мышыууэ къатххэм Абыхэм тӏэкӏу евгъэзэкӏи мо адыгэ адыгэ быным, адыгэ тэнэкӏэ щыӏэми девгъэгупсыс, абы нэхъи нэхъыфӏ. Араси, адыгэу дунейм тэнэ щыӏэми, тэнэ щыпсэуми Тхьэм псэуныгъэ дахэ къывит, Тхьэм дэ тлъэгъуар Сирием фимыгъэлъагъу. Ара яжесӏэну? Уэри упсэу, Елмэз, зэкӏэми сэлам схуахыж, гупу къып къыбдэлажьэхэм, Тхьэм жиӏэмэ, дэ дызэпсэлъэн, контакт дяхузаку дэлъын дяпэкӏэ, Тхьэм жиӏэмэ. Тхьэуегъэпсэу, Гаслан, пэдэӏуэху лъэпкъхэрэ лъэпкъэгъу лъапӏэхэрэ псэури.